Dia dhaoibh a pháistí, Múinteoir Joan anseo arís agus tá an, tá an fístéip seo, tá sé seo do rang a dó agus táimid ag caint faoin gCéad Chomaoineach ach anseo tá an Chéad Aithrí, an Chéad Aithrí sé sin First Confession, right, or eh, the service of reconciliation. Anseo bíonn tú ag rá tá brón orm ó thaobh na rudaí a rinne tú mícheart, the things that you did wrong, you know. Tá fhios agat, b'fhéidir ag troid le do chara nó ag troid le do chlann nó rud, níl, you know. rudaí mar sin. Ach now, an bhfeiceann sibh an dáta seo, a leaids? Just chun a rá le gach duine, there is no date as yet for the First Confession or ehm, an Chéad Chomaoineach. So, níl aon dáta go fóill. Seo an Chéad Chomaoin, seo an Chéad Aithrí an bhliain seo caite, or an bhliain seo, that was rang a trí an bhliain seo, ehm, Agus níl aon dáta go fóill. This is just seanrud. Just ba mhaith liom tosnú ar na paidreacha mar tógann sé am chun iad a fhoghlaim. I just want to make a start on the paidreacha, an dtuigeann sibh? But we've no date, that's not the date of the first confession. Níl fhios againn go fóill. Ach ar aon nós, seo an phaidir a chaithfidh a bheith ar eolas againn agus seo paidir ag iarraidh maithiúnas, asking for forgiveness. ó thaobh do rudaí a rinne tú mícheart, an dtuigeann sibh, páistí. So seo é an sagart, féach air, seo é an sagart agus seo tusa, right, ag do chéad aithrí, ag an chéad aithrí agus seo an chrois, bhí Íosa ar sin, agus seo an Bíobla, agus tarlaíonn, téann tú go dtí an sagart agus iarrann sé ort an phaidir a rá, an phaidir ag iarraidh maithiúnas, forgiveness, agus ansin, ansin deir tú an an phaidir seo agus deireann tú na rudaí a rinne tú anseo, tá brón orm mar. right so ceart go leor so in ainm an Athar agus an Mhic agus an Spioraid Naoimh amen now tá mise chun é sin a rá A Dhia ár nAthair cabhraigh liom so a Dhia God ár nAthair ár is our our Father cabhraigh liom so help me. cuimhneach ar na huaireanta, to remember ar na huaireanta, the times, nár mhair mé mar a d'iarr Íosa orm, nár mhair mé, that I didn't live mar a d'iarr Íosa orm, that Jesus, that's Íosa, that Jesus asked, iarr, asked, me to. An líne seo, Cabhraigh liom, help me. brón, táimid ag déanamh mothúchán an tseachtain seo, brón a bheith orm, agus iarracht eile a dhéanamh, and to iarracht is try, eile another time, in other words, to try again, amen. So anois táim chun an phaidir go léir a léamh. A Dhia ár nAthair, cabhraigh liom

Cabhraigh liom cuimhneach ar na huaireanta nár mhair mé mar a d'iarr Íosa orm. Cabhraigh liom brón a bheith orm agus iarracht eile a dhéanamh. Amen. Ok, mise arís, agus sibhse liom freisin, gach duine á léamh é le chéile.

Mar cúpla sampla anseo, ní, ní raibh mé, or ní raibh mé, ní raibh mé go deas le mo chlann. Tá brón orm mar ní raibh mé go deas le mo chairde. Tá brón orm mar d'inis mé bréag, I told a lie, d'inis mé bréag. Tá brón orm níor lig mé a do mo chara súgradh liom, níor lig mé do mo chara súgradh liom, I didn't let my friend play with me. Tá brón orm, ní raibh mé go deas le mo dheirfiúr. Tá brón orm, ní raibh mé go, deirfiúr, sé sin sister, Tá brón orm, ní raibh mé go deas le mo dheartháir. Tá brón orm. mar bhí mé ag troid le gach duine sa teach. So seo cúpla sampla faoi na rudaí go bhfuil tú, go bhfuil brón ort faoi, an dtuigeann sibh? So seo é seo, seo an paidir agus just dul tríd é arís agus ar dtús, Ainm an Athar agus an Mhic agus an Spioraid Naoimh, Amen. So

b'fhéidir dhá uair gach lá, agus ansin tar éis tamaill beimid ag cur é de ghlanmheabhair, we'll learn it by heart, ok? Ceart go leor, maith sibh, tabhair aire, slán, rang.